Salam tout le monde Mali ka lisi bɔra donc euh, n'o ye CAN U dix-sept n'a bɛ kɛ Marokokaw fɛ donc n'a bɛ daminɛ eh, marisi kalo tile bisaba ka taa se avril kalo eh, tile tan ni kɔnɔntɔn donc euh, fɛn min ye eh, CAN U dix-sept donc n'a b'o ko hukumu kɔnɔna la donc mali ka lisi bɔra donc an bɛna lisi dɔ dɔ ma na n'a ye mɔgɔ naani ta ye donc euh, a b'a daminɛ Lasin Sinaba donc n'a bɛ ale bɛ jue Serifula akademi na donc liyan lasin sako donc n'ale fana bɛ fɛnkɛ la eh, ani sɛk umar jara donc ani mamadu sako donc ninnu de ye gardien naani donc a ye nin gardien naani de ta defansɛri la defansɛri la n'olu ye mɔgɔ segin ye cɛmɔgɔ Bɛrɛte n'ale bɛ Étoile Mande la eh, sulemani dunbiya donc n'ale bɛ derbi akademi na fɛn min ye abubakar kamara donc AFE donc mamadu dunbiya donc Yeelen olympique fɛn min ye mamadu mahamadu eh, konate donc n'ale bɛ jue fc jara la donc fɛn min ye sekina has kulubali donc n'ale bɛ jue eh, akademi sirifila la donc fɛn min ye lasine s keita donc n'ale bɛ fɛn min ye ka se daraman s dunbiya ma donc ninnu n'ale bɛ jue eh afirika futu la donc ninnu mɔgɔ segin de tara fɛn min ye defansɛriw la milieu mɔgɔ wolonwula donc isa isa tunkara donc fɛn min ye ibrahima jakite ani seyidu danbele donc a yɛrɛ b'a dɔn donc tournoi min tɛmɛna seyidu danbele ale tun b'o la isa kone donc n'ale fana ani mahamadu tarawele donc ani fɛn min ye yaya Fofana donc n'ale fana bɛ se afirika futu la donc ninnu de mɔgɔ wolonwula de tara milieu terrain atakanw na mɔgɔ wɔɔrɔ donc mohamed jara donc an b'ale sɔrɔ usman sawane donc sungalo kulubali fo ka se e, sumayila fane ma ani musa jigine ani jikura ram bamba donc ninnu de mɔgɔ wɔɔrɔ de tara atakanw na A bɛ sɔn na dɔn ko usman sisan yɛrɛ b'a dɔn dɔn ko tun minnu tɛmɛna e sengalakaw fɛ n'o ye tun i fɔ a ye dɔn ale tun b'o la mɛ ni senna dɔn ale tɛna ye dɔn ale bɛ abusa cɛ la dɔn yɛrɛ b'a dɔn aliraura de dɔ dɔn ko fɛ tun minnu tɛmɛna dɔn a tun bɔ tun in na dɔn bɛ se ka fɔ ale fana ye abusansiba ye Bakari Sinpara donc n'ale kɛra tournoi meilleur buteur ye donc ni n ma fili donc Senegalikaw fɛ yen donc ale fana bɛ absent cɛla donc a yirala k'a fɔ ko nin senna donc ale tɛ ale fana bɛ absent cɛla ka sababu kɛ donc a yirala k'a fɔ ko test IRM donc o de y'ale minɛ donc Eh, an b'a dɔn k'a fɔ donc ni mɔgɔ minnu hakili b'a la tournoi UFOA min tɛmɛna contre gambia an bɛ se k'a fɔ ale de y'an bolo an bɔ bolo la donc yan'o cɛ a ye match ɲɛna match ɲɛnaman camanba de kɛ donc même contre gambi donc ni n ma fili triplé de don match la donc match n'ale tun tɛ an bɛ se k'a fɔ donc mali tun tɛ se ka bɔ gambi bolo cogo si la donc a yirala k'a fɔ ko test irm y'ale fana mina fɛn min ye eh, william kante donc n'ale fana b'o la donc test irm fana y'ale fana mina donc ninnu mɔgɔ saba donc ninnu de bɛ kɛ absence surtout bakari simpara yɛrɛ b'a dɔn attaquant mun de don donc an bɛ se k'a fɔ talent ba de b'a la et puis bi don fanfɛla la a il est très efficace donc mali ka poule de filɛ nin ye donc n'an bɛ angola sɔrɔ yen ka côte d'ivoire sɔrɔ yen donc fɛn min ye ni n ma fili